aha m bụ ije nwa mma aye afa m na-edu m aye ndị igbo ekene m unu igbo ndị ọma ndị m ji eme ọnụ ekene m unu aha m bụ nwaada ijeọma ọnwa m eze eze ụwa na-efo ihe m bịa ikwu tata bụ maka afa gị ọ dị ihe ịtọ afa ịtọ onye igbo nwere onye igbo ọbụla nwere afa ịtọ nke mbụ afa afịa a mụrụ gị nke ịbụọ afa nne gị na nna gị bara gị nke ịtọ afa ahụ i ji aka gị wee baa onwe gị dịka onye igbo ọtụtụ bara onwe ha ome ka agụ agụ nwaanyị achala ugo ọ nya bụ afa nke ịtọ gị dịka nwaada igbo ị na-azakwa mgbeke ka i so na ndị ọ na-eme ihere ịsị na ha bụ mgbeke ma mgbafọ nwa okoro igbo ị na-azakwa okoro oye okoro nkwọ ya bụ afa nke izizi i nwere dịka onye igbo afa ọzọ bụzi afa nne gị na nna gị bara gị dịka mụ onwe m si wee bụrụ ijeọma ụmụ igbo cheta m na afa onye na-edu onye afa gị na-edu gị otu a m bụ ijeọma ije m ga-abụ ije ọma ebe ọbụna m fụrụ onwe m ọ ghọrọ m ihe ọma kedu maka ndị na-aza ifeọma chiwendụ ọ kwa onye ihe a kpọrọ onye na-edu onye kedụzi ka anyị bụ igbo bụ igbo ga-eji hapụ nke anyị na-achọ nke onye ọzọ anyị abụ ọka mma n'ilo mbanụ igbo adịghị aka mma n'ilo igbo na-esi n'ụlọ mara mma wee pụba ezi o nwenugo onye igbo hụrụ onye oyirigbo na-aza mgbankwọ maọbụ mgbafọ kedu ihe mere anyị ga-eji hapụ ihe bụ ihe nke anyị wee na-achọ nke ndị oyirigbo ndị oyirigbo ọ na-emekwa nke anyị igbo zaa cynthia igbo zaa e, e, e, linda igbo azaa sonia okorobịa igbo a na-aza patrick eh, nicodemus ọ gịnị mere aha nne na nna gị bara gị ọ gịnị mere aha afịa a mụrụ gị ka anyị zaba na afa anyị maka na afa onye na-edu ya ihe gbasara afa nwere ihe omimi so afa mana ndị igbo amaghị ya o nwere ọtụtụ ihe dị omimi so afa gị ị bụrụ onye a mụrụ ụbọchị eke ọ bụ nwa eke ka ị bụ a mụọ gị ụbọchị orie ị bụ nwa orie a mụọ gị ụbọchị afọ ị bụ nwa afọ a mụọ gị ụbọchị nkwọ ị bụ nwa nkwọ ka anyị kwụsị na ịza afa ndị oyirigbo maka ndị oyibo adị aza nke anyị ka anyị were na ihe anyị ji dị ebube wee buru ụzọ ihe i ji dị ebube dịka onye igbo bụ aha gị asụsụ gị nni ị na-eri omume gị ya ka i ji dị ebube ekike gị ọ ya ka i ji dị ebube mana ihe anyị na-akọwa tata bụ maka ihe gbasara afa gị dịka onye Igbo a sị na ebube agụ na-eche agụ ọ bụrụ eziokwu a kpọọ gị nweke ndị ilo gị pụta eke bụ ọkụ eje gbapịasịa ha ọ gịnị mere anyị ga-eji wee hapụ nke anyị na-achọ nke ndị ọzọ ihe niile gbasara anyị wee na-aghọ ihe alụ ihe adịghị mma ị kpọọ onye igbo nweke ọ sị na ị kparịa ya ị kpọọ ya mgbeke ọ sị na ị kparịa ya maka na ị fụ na ya amaghị mma ọ na ya jọrọ njọ ọ gịnị mere anyị ga-eji nke ndị oyirigbo wee na-ebulu ụzọ wee hapụ ihe bụ nke anyị igbo ka anyị zabanụ afa anyị na afa anyị amaka ihe niile gbasara igbo dị mma afa igbo amaka asụsụ igbo amaka ka anyị zabanụ afa nke anyị mebe ihe na-amasị igbo ihe nna nna gị mere onye mee ihe nna nna ya mere ọ bụrọkwa ajọ ihe ka anyị mebenụ nke anyị hapụ nke ndị ọzọ ka anyị kwalitebenụ nke anyị maka na nke anyị amaka ekene m unu igbo bụ igbo igbo ndị ọma m ji eme ọnụ igbo ndị mụrụ nze mụọ ọzọ ndị nwere ebube ekele m unu asị m unu chebirikwe m n'izu ụka ọzọ ndewo